Ah, omvera nonse kwina kulikonse kumene muli ndikupatsa moni mu dzina la yesu khristu takulandirani ndithu pa television imeneyi ya kumudzi wa yesu mvererani kukhala olandiridwa khalani ndi mtima wotseguka kuyembekezera chakudya chochokera kwa atate athu kudzera mu mawu ake um, Ine dzina langa ndine Faison Kanyama, kwa amene mukuyamba kutsatira. Ah, ndine m'bale wanu mwa Ambuye ndithu, brother Faison. Nde ndili ndi chiyembekezo kuti ah, tikamatsatira television imeneyi tidziwa zinsinsi zochuluka za Bible, tidziwa mayendedwe abwino cholinga chimene Atate wathu wakumwamba ali nacho pa ife. Chifukwa m'Baibo kuyambira ku Genesis kulekeza ku Chivumbulutso, muli zinsinsi zambiri zochuluka zimene nukhupira kuti mukakhala kuti mutsatira nafe pa television imeneyi, mukhala mukudziwa kuti kodi Mulungu amati chani ku moyo wa munthu. Ndiye musaiwale kutsatira ma video onse otsatira pa television imeneyi. Komanso musaiwale kupanga like kupanga subscribe ngakhale makomenti pangani makomenti m'munsimu ngati muli ndi mafunso kaya mufuna chithandizo china chake chauzimu kaya muli ndi pempho la pemphero pali manambala amene ataperekedwe ah, cholinga nchoti tithandizane wina ndi mnzake tipite kumwamba kumeneko kumene kunalonjezedwa m'Baibulo kumeneko. Ah ndilinso n'chikhulupiriro chakuti m'tsogolomu nthawi ina azitumiki ena odzozedwa a Mzimu Woyera azikhala akubwera pano kumatidyetsakonso mawu. sikuti muzingokhala ndine nekha um, china chakuti uh, tikakhala kuti tabwera pa channel imeneyi pokhala achilendo ngati mwana mwina timamva zinthu zina zolimbirapo kuzimeza monga uthenga umagawidwira kwa anthu osiyanasiyana ndiye ukakhala kuti sukuchimvetsetsa usachoke kutali kwa khristu khalabe pomwepa Ukamakula, ukamapita mwa Mzimu Woyera akuthandiza. Bola chinthucho ngati chili Mawu a Mulungu, ngati iweso uli mbewu ya Mulungu. Ah, tikakhala kuti tikudya nkhuku yathu, tikakumana ndi fupa pena pake, ah, sitimataya chibodwa chonse chija ayi. Chimene timachita timangosankhako munofu muja, n'kudya ija fupa nikutani, nikutaya. Nde inu yang'anani minofu yanu, koma ndikukhulupirira kuti pano palalikidwa uthenga woona wosanyengerera ndi cholinga chona kuti miyoyo yathu ipulumutsidwe kusiyana ndi kuti tinamizane bodza titayike kenako mudzalire pa nthawi imene pa chiweruzo kuti ah tidakumana mulaliki wina pa youtube anatisokeretsa ayi ine sindikufuna zimenezo nde tiye tikhale limodzi Ah, tsiku la lero tikhala tikuona gawo 2 la uthenga wathu umene tinali nawo mu tsiku la dzulo wa chikondi cha mulungu nde khalani ndine mmene tikufuna tione gawo 2 la phunziro limeneli Ah, malemba athu owerengedwa achokera ku buku la Yohane, Yohane 3 vesi yake 16. Baibulo likuti, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Ndiye ah, tisanafike ku phunziro lathu, tingotseka m'maso tipemphere. Atate athu akumwamba, olenga kumwamba ndi dziko lapansi. amene mmatikonda, amene mmatidziwa, ngakhale kuchuluka kwa nambala yathu ya tsitsi, ndipo muli ndi cholinga m'miyoyo yathu. Mulungu amphamvu zonse, nchifukwa tili pano kuti mukatiyankhule m'mitima yathu. Dalitsani uthengawu upite modzodza mu mphamvu ya Mzimu Woyera kwa womvera wina aliyense amene ali apa, mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapempha zonse n'chiyamiko. Amen. Uh, Chikondi cha Mulungu pa ochimwa. Gawo lachiwiri. Mulungu atalenga china chilichonse ku Genesis, analenga mitengo, nyanja, nyama za m'thengo, zouluka, kuphatikiziraponso munthu. Mulungu atalenga zonsezi zinali bwino ndipo zinali mu chiyanjano chabwino zedi. Panalibe kusokonekera kwa mavuto onsewa amene aliko lero lino. Munthu wa nthawi imeneyo, Adamu ndi Hava, iyeyo samadwala, samafa, samakumana ndi zophwanyitsa mutu, mavuto onse amene tikukumana nawo lero lino, ndipo zinthu zinali bwino nthawi imeneyo. Koma zinthu zikakhala kuti zili bwino pa munthu, Satana nthawi zonse amakhala wanjiru. Ndi pamene munthu amayenela azikhala wosamala kwambiri zedi, chifukwa Satana amafuna-funa njira yakuti alowe mu moyo wa munthu uja, amuwonongere china chilichonse chimene ali nacho chija. Mukakhala kuti muli pantchito yabwino, ka business yanu ikuyenda, ka banja lanu likuyenda, ni nthawi imene mmayenera mukhale tcheru kwambiri zedi. Ni nthawi imene mmayenera mufunefune Mulungu kwambiri zedi, chifukwa mdyerekezi amayendayenda mdziko lapansili. Amazungulira ndipo kwake ni kuba, kupha ndi kuononga. Afuna akubereni zinthu zanuzo, akuonongereni tsogolo lake. Ndiye chimene Satana amachita. Iyeyo alibepo mphatso yabwino yaulere. Chake ni chimenecho, ni wabodza. Chifukwa chake timayenera tikhale kutali ku- ndi iye, abwenzi. Tiyeni timudziweni Yesu. Iye ndiye bwenzi lenileni, ndiye moyo, ndiye choonadi. Aleluya! Ndiye zili bwino chonchi, Satana amafunafuna danga lakuti alowe mu mtundu wa anthu. Pa chimenecho anagwiritsa ntchito serpenti, chimodzi cha zamoyo mu munda mwa Edeni muja, chimene chinali chochenjera kwambiri zedi kuposa nyama zonse za mthengo. Atalowa mwa serpenti mdyerekezi, timawona mu Baibulo kuti iye anakampeza Hava. Atakampeza Hava choncho muja, kenako anamunyenga Hava. anamunamiza. Mulungu anamuza Hava kuti asa- adye china chilichonse cha mte- cha m- chipatso cha mtengo munda uja kupatula chokhacho chimene chidali chipatso cha mtengo wapakati chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa ndiye timaona kuti hava anadya za mtengo umenewu kupyolera mu kuthyathyalika kwa mayankhulidwe a satana mdyerekezi Ndiye atadya za mtengo umenewo timapeza zona kuti munthu anachimwa. Iye anadya anakadyetsakonso mamuna wake. Munthu atachimwa choncho paja kenako mtundu wa anthu nagwa choncho nagwa mu kulakwa. Ndi pamene timaona kuti chiyanjano pakati pa munthu ndi Mulungu chinaduka chifukwa Mulungu sayanjana ndi tchimo abwenzi. Ngati poyamba apa adadana nalo lero linonso akudana nalo tchimo. Aleluya! Tiyeni tikhale kutali ndi maonekedwe a tchimo a mtundu wina uliwonse, pokhapo pamene tingabwere pansi pa mwazi wa Ambuye Yesu Khristu, ndipo pamenepo tikhala otetezeka ku tchimo. Aleluya! Ndiye chiyanjano chinaduka pakati pa munthu ndi munthu, ndipo iwe wochimwa wosalapa, nili ndi mantha pa iwe, kuti udzaima bwanji pamaso pa Mulungu woyera ameneyu. Mulungu ni woyera, sanjana ndi tchimo. Aleluya. Ndiye ah, chiyanjano chinaduka, matenda anabwera, imfa inabwera. Tili ni ziliza zonsezi lero lino, tili ni maambulasi, tili ni zonse zophwanyitsa moyo uno. Nkhani yake ni tchimo. Tchimo ni loyipa ndipo tchimo ni lankhanza kwambiri, musanjane nalo mwanjira ina iliyonse. Aleluya. Ndiye chiyanjano chitaduka mwachoncho muja, munthu tsopano anali wamaliseche motero monga Adamu ndi Hava zinali munda muja. Iye uja analibenso chiyembekezo, ndipo Mulungu zinasoweka kuti iye ampangire ah, njira njira imene imene anampangira munthu ni mu- ku- kukhetsedwa kwa magazi a nkhosa mulungu anapha nkhosa mm, m'munda mwa edeni muja nkhosa inaphedwa ndipo itaphedwa ah, adamu ndi hava anatenga chikopa chake kudziveka magazi yake anaphimba zochimwa zawo ndipo timaona ku chipangano chakale chonsechi amapha nkhosa Chifukwa nkhosa imatchinjiriza anthu zochimwa zawo pamaso pa Jehovah. Chimenecho nchimene mwazi wa nyama umachita. Amapha mbuzi, ng'ombe, nkhosa, zonsezo. Munthu akachimwa, akaba, akapezedwa mu chigololo, amatenga nkhosa yake ni kupha. Akaipha choncho muja, kenako amakapita nayo kwa ansembe. Kwa ansembe ni kumene imakaphedwera, kani. Ndiye amaiona nkhosa ija ikufa, ikuthatha, ikukhetsa magazi. ndiye munthu wochimwa uja amaona kuti ii bwezi nili ine nikufa chonchi koma nkhosayi yalowa m'malo mwanga ikufa choncho muja ndiye munthu uja amakhala okhudzidwa kuti nisakatani nisakachitenso koma ngakhale nkhosa zima- zi- zi- zimaperekedwa chonchi ku chipangano chakale chi- kumeneko kutetezera zochimwa za anthu komabe magazi a nkhosa a ng'ombe ndi mbuzi ndi zina zonsezo anali osakwanira chifukwa chimene iwo amachita amangophimba chabe tchimo koma samachotsa tchimo anthu amapezeka oona kuti apereka nsembe zija akuchoka pamene paja akadalibe ni zikhumbo zochita zoyipa mkati mwawo akukachitanso chigololo ndiye anthu amachita owerengera kuti nili ni nkhosa zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti zimenezi ndiye kuti apa nikachimwa ndikapereka inayo Nikacimwa, nikapeleka inayo. Zimene Yehova amadana nazo kwambili ku Cipangano Cakale kumene, ndipo lelo lino anthu amazicitabe zimenezi. Namena zoona kuti aa nicita zoipa, nikate, nikateni, nikalapa, nikalapa, nikalapa. Mulungu safuna kulapa kwa mtundu umenewu. Mulungu amafuna kulapa kotembenuka mtima, koti munthu ukalapa chinthu chija usakachitenso. Kumeneko ndiye kulapa koyenera, bwenzi. Aleluya! Ndiye anthu amapereka mwazi wa nyama. Mwazi wa nyama umangophimba chabe zochimwa zawo, koma sumachotsa zochimwa zawo. Khumbo lochitabe zoyipa zi- lidali lilibe mkati mwa ndani? Mwa munthu. Aleluya! Ndiye pa chifukwa chimenechi Mulungu wodzala mu chifundo ameneyu anapereka nkhosa yangwiro imeneyi imene na Ambuye wathu Yesu Khristu. Pamene Ambuye wathu Yesu Khristu anabadwa, iyeyu inali nkhosa yochotsa tchimo lonse la dziko lapansi, monga Yohane 1 vesi ya 29 akutiuza zimenezo. Yohane kumeneko anali kulalikira ku mtundu kwa anthu, akuti onani nkhosa iyo yochotsa tchimo lonse la dziko lapansi. inali nkhosa yangwiro. Ndipo magazi amene aja anali magazi osiyana kutali ndi magazi a nyama. Aleluya! Magazi amene aja anali a Mulungu mwini wake. Ndipo magazi amene aja amene anakhetsedwa pa mtanda wa Kalvari amenewo amachotsa tchimo. Aleluya! Magazi amenewa amasintha. Amasintha mahule akhala azimayi apanyumba oyenda bwinobwino. Amasintha mbava zakuba izi. makhuluku, akatangale kuti akhale anthu ochita zinthu zawo mwabwinobwino. Amasintha anthu osuta, anthu oledzera, anthu a njuga, amasintha anthu otamba, amasintha magazi amenewa, ndipo ni amoyo. Aleluya! Ndipo mphamvu yake sinathe lero lino, akadalipobe magazi amenewa. Ndipo akakusintha iwe munthu, amakuchotsa ni khumbo lomwe lakuchimwa mkati mwako, kuti munthu sumafunanso kuchimwa. Aleluya! Ukaona akazi amene umakonda kale aja amakunyasa, ndipo mtima mwako mmakhala modzala ni chifundo, ni kukhudzidwa, ni chiyamiko ku chisomo chodabwitsa cha Mulungu, kuti Ambuye zoona nimayendadi moyo wochimwa, Nimapita ku gahenatu ine. N'nali wotayikatu ine, koma chisomo chanu chinatani? Chinanipulumutsa. N'kumayimba kanyimbo kabwino, Chisomo chodabwitsa chondipulumutsa ine. Haleluya! Magazi amenewo amachita zimenezi. Ambuye Yesu Khristu amachotsa khumbo la kuchimwa mkati. Zinthu zija ukamaziona suchitanso dyokodyoko ayi. Ukaona anthu akupita kumalo ochita zoyipa sumachitanso dyokodyoko ayi. Umati, Ambuye, n'nali mu mdima, sininkadziwa, pano tsopano naona. Aleluya! Ndiye magazi a Ambuye Yesu Khristu amachita chimenecho, abwenzi. Chimenechi ndiye chikondi chachikulu chimene Mulungu anaonetsera kwa ochimwa. Aleluya! Ndipo Ambuye Yesu Khristu, pokhala Iye nsembe yochotsa tchimo lonse la dziko lapansi, anasoweka kuti avutike, anamva zowawa kwambiri zedi chifukwa cha inu ndi ine. anamenyedwa anakanidwa na abale ake aja anamulavwira malovu anamukoka ndevu kumukwapula mwankhanza ndipo mafilimu amene timaonerawa amakometsa pomwe amamuyika pa mtanda paja ni thewera koma kwenikweni nkwakuti iyeyo anayikidwa pa mtanda paja wamaliseche osavala kena kalikonse anasenza manyazi onsewa anasenza tonzo lonseli anasenza chimtanda cholemetsa ngati chimene chija chifukwa cha iwe wakuba uli pamenepo chifukwa cha iwe amene udziwa amene udziwa zoni ni mkazi wanga koma kuseliku ni ni chibwezi china chapadera nimunamiza mkazi wanga chifukwa cha iwe amene u ni mamuna wako bwino bwino koma kuseliku upanga moyo wina wanseli chifukwa cha iwe amene ukhala moyo wachinyengo chifukwa cha iwe